anyị nọ na nkwọ agụlụ anyị na-achọpụtagasị ọfọ ebe ọfọ dịsị n'anị Igbo osisi ọfọ maka na anyị ma na osisi ọfọ bụ osisi mmụọ ọfọ dị na nkwọ agụlụ ee anyị wee sị ka anyị bịa na nkwọ agụlụ ka anyị fụkene osisi a na-akpọ ọfọ ka anyị malụ etu ọ dị ee na ihe ọ na-alụ maka na anyị ma na ọfọ n'onwe ya bụ oke mmụọ ma pụtazie n'ụdị osisi ee a kpọkwa ya ọfọ ihe a ihe a unu na-afụ ukwu osisi a aka ji ọfọ nwere ike iri enu ihe a bụ osisi ọfọ osisi ọfọ nee anya fụ ka ọ ra gaa azụ obere ka a fụ ya ukwu ihe niile a bụ ọfọ etu a bịa bịa gosi anyị bịa gosi anyị ka ka ọ ha ehe ihe a bụ ọfọ mana ọfọ a abụrọ ọfọ ụmụazị ee nwanne m ee mbụba na-abụ ekene anyị dị mma ehe daalụ nwanne m ee ndị be anyị mụ na agbalụsia ngene na ukunu aka ji ọfọ ngene ee mụ na ya nọ n'ukwu ọfọ dị na agụlụ nkwọ agụlụ maka na a sị na a jụba ajụjụ a na-ajụ ewi wee sị ka m bịa jụọ gị Eh, biko ọkwari ọfọ dị ihe ọfọ ukwu ọfọ yes ukwu ọfọ yes dị na nkwọ agụlụ daalụ Eh?
daalụ ihe dị ka ahọ one ka ọfọ a dị ebe a Em, ozi ọma ọdịnala Mm. nke a kwa ihe omeghe ha asanwụ maka na ị nee anya ibe ahụ ọ tọgo onweghị ọ tọkatago tọkata nweghị onye ma ga-akọwatanwu mgbe ọfọ jiri dị maka ọ ndị ibe dị na ndị nna nna nna nna nna tụọ ihe tọrọ anyị ka ọ bụ so anyị enweghị ike ịkọwatanwu na mgbe ọfọ mere gịnị furu Eh, nọ na anyị fụtara ụwa fụ ya na um, ajọ ọrụ dịka agụlụ si eme ọ gịnị bụ ọfọ yes ihe bụ ọfọ bụ ihe agụlụ igbo igbo niile ji agọ ọfọ ọ nya ka e ji asị ị ma na fada ma ọ bụ ụkọchukwu ma ọ bụ ndị ndị chief judge ha na- ha na-abụ ha kpebie ikpe o nwere ihe ha na-eti eti Ya. si na ọ zugo ọ nya bụ ihe a ọfọ osisi ọfọ bụ ihe e ji eme n'ana igbo anyị bụ ihe eji aga ọfọ hmm. ikwucha ekwubie tie ya n'ala na etu anyị kwuru ihe a ka ọ dị etie ise agọzie mmadụ agọgide gọcha ị sị na ọ ya-adịrị onye ahụ mma na eke dịrị onye ahụ mma na oye dịrị onye ahụ mma na afọ dịrị onye ahụ mma na nkwọ dịrị onye ahụ mma na oye aja na anụ ụbọchị na ana ekwuo ise ọfọ a ka e ga-eweni elu wee kwubie okwu anwa ọ dị etu anwa so onye chọrọ ọfọ na mmadụ na ọfọ dị ya mkpa ọ n'osisi a ka ọ ga-enweta ya ka ọ were dazi n'osisi ọfọ yes n'osisi ọfọ dịrị mkpa hmm. like etu ndị Igbo si eme ya hmm. ọnụkụ ọbụla ọnụkụ ọbụla na-enwe ọfọ hmm. obu o nwere obu a na-emecha atụ na enwere obu ọgbụgba agụ nwee obu a na-eji akpata ọfọ ndị ebe anwa na ha wee jee asị gị jee kpata ọfọ and anaghị eji anọkete jee maka ọfọ kịta anaghị egbukata ya egbukata ọ ya nwa na-anọkete onwe jiri ọ daa e wee nwee ike weta ya nke ahụ e wetara ọ ya ka a na-akpọ ọfọ amacha anya enye enye mmadụ a na-akwa enye mmadụ anọketa ewere ya nye

ndị be anyị ihe a bụ osisi a ka a na-akpọ osisi ọfọ osisi a bụ mmụọ a na-alị elu anaghị ya elu anyị arịgoro ya elu a na-eme o nwere ihe a Okay, na-eme a- eji dị wee elu, ya- eh. wee ha wee nwee ike nye ọda anyị ha nọkete nwoke ịnọkete ịnọkọtalie ya elu and a na-anọkata gbuo ya sọsọ m nwee ka mụ siri dị ajụwa mmụọ ihe a ga-eme mm. sacrifice a ga-eme mm. ihe a ga-egbu ya mm. emechazie ya ewere nwee ike gbuo ya
daalụ hinne ya bụ na um, ọ dị mkpa ọkachasị ndị kpọrọ ọfọ nna ha ọkụ ndị sị na ọfọ bụ ihe ọjọọ ndị ga-aghọtaghị ihe ọfọ bụ anyị na-agba mbọ na ozi ọma ọdịnala nke na-eme na ABS 88.5 FM eh, egwu eji anyị na-agagharị mpaghara ani Igbo niile taa anyị nọ na Agulu ka anyị chọpụtagasị ebe ọfọ dị maka na anyị ma na ụfọdụ ndị mmadụ o nwegasịrị ndị mee maka ụka gbuo ọfọ dị be nna ha ụfọdụ na-egbu ọfọ sị na o nwe ihe o mere fụ ihe a bụ ọfọ ọ nọgo for ages ọkpụtọrọ ọkpụ sọ Chukwu ma ụdị nke ọfọ a ọ tọkwara Agulu nwanụ ka na ebe ọbụna ọfọ dị ọ ebe ya holiness ebe bụ nsọ ebe dị nsọ ebe dị nsọ ebe dị nsọ Ee, anaghị anọkata ejebe na ya na ya daalụ anyị nọ na ana nsọ na Agulu n'ukwu ọfọ unu ne ihe a bụkwanụ ihe a bụkwanụ mgbọrọgwụ Yes. seti ya ọfụma nekwa na ihe a bụ mgbọrọgwụ ọfọ ka unu fụ na na osisi a abụrọ osisi ụmụazị ka unu fụ na osisi a na ọkpụ tọrọ ọkpụ na ọ bụrụ na osisi a na a jụọ ya ajụjụ na ihe ọ ma na ihe ọ fụgoro na ndụ ya sọsọ Chukwu ma o wee bụrụ ya so ọ bụrụ na ọfọ dị be unu na ọfọ ka dị ndụ be unu ị ga-akpọtụrụ m hmm? kpọtụrụ oziọma ọdịnala na ABS 88.5 FM maka na anyị na-achịkọ ọnụ ebe niile ọfọ dị ka anyị chekwaba ha maka na ha bụ osisi dị ire osisi dị mkpa osisi gọọmenti kwesịrị ime iwu ka e chekwaba maka ndị nkọgheri ee maka na obodo niile nwere ife ha ji wee dị ebube mmụọ niile nwere etu ha si apụ ụfọdụ na-apụ n'osisi ụfọdụ na-apụ n'anụmanụ mmụọ eziokwu na ikpe nkwụmọtọ pụtara n'osisi a na-akpọ